Am ar dtús ba raibh baill an Chounsill maidir le ábhar Acht na Gaeilge agus caidé mar a tháinig ceist Acht na Gaeilge chun tosaigh i gcainteanna Chill Rímhinn, le St Andrews Talks. Bhuel, a rith, a rith cainteanna eile agus, you know, nuair a bhím, agus daoine eile ag déanamh cainteanna leis, na beirt rialtas. Bhí muid ag rá faoi Acht na Gaeilge agus go mbeidh sin an tslí ina féidir Gaeilgeoirí nó an cúis an teanga a chur chun cinn, a chur ar aghaidh, sin an tslí is fearr. Agus b'fhéidir cúpla mí sular Rachaidh muid go dtí Naomh Andrews. Bhí mé ag déanamh cruinniú le Peter Hain, Aire, Aire na Sasana, agus bhí sé go han-sásta faoi Acht na Gaeilge. Bhí sé ag rá sin, sin an tslí mar is Aire, a Bhreatain Bheag é fosta agus bhí sé ag caint faoi an Acht na Gaeilge a Bhreatain Bheag. So, bhí mé sásta i ndiaidh an chruinniú sin mar bhí sé positive, níl an focal sin agamsa ach bhí sé positive faoi an obair sin. Dearfach. Dearfach, bhí sé dearfach faoi an rud uilig. So. Chuir muid é go foirmeálta ar an gclár fá choinne cainteanna Naomh Andrew's. Idir an cruinniú seo agus cainteanna Naomh Andrew's, b'fhéidir, fuair sé comhairle ó an NIO agus bhí barúil difear aige ag Naomh Andrew's agus bhí sé ag rá go mbeidh sin sort of red flag to the bull leis na haontachtaithe agus rudaí eile mar sin. So bhí fhios bhí fhios againn go bhfuil in na cainteanna ag ag ag Naomh Andrews seans maith rudaí mar sin a fháil ó ó Rialtas na Sasana. So chuir muid chuir muid na beirt beirt rialtas faoi a lán brú agus eh d'éirigh linn go go han-soiléir Bhí sé an, bhí muid ag an, an, an sort of díospóireacht dheireanach sular rachaidh Príomh-Aire na Breataine agus an Taoiseach amach fá choinne preas a dhéanamh agus bhí mé agus Máirtín Mac Aonghusa agus Mary Lou McDonald agus Caitríona Ruane agus daoine eile istigh in an seomra agus a lán officials ann agus rudaí eile mar sin agus bhí Blair ina shuí in aice liom agus mise ag rá, look, caithfidh tú Acht na Gaeilge a chur chun cinn anois. Agus bhí Peter Hain ina chluas ag rá, ná bí ag déanamh sin, beidh trioblóid ann, sin, you know, deal breaker fá choinne na unionists and so on. Ach, anyway. Chuaigh, chuaigh, nó, nó, thug, thug, bhí mé ag gabháil a rá, chuaigh Blair leis an Acht, nó rinne sé, rinne sé commitment faoi an, Acht. So sin an, sin an scéal. Níl, níl scéal mór é ach sin an scéal. Go raibh maith agat, a Ghearóid. Luaigh tú ansin faoi sort of streachailt na Gaeilge agus mar is eol duit, ó thaobh an streachailt, tríocha bliana, bhí na bunscoileanna, naíscoileanna, meánscoileanna agus na Gaeilgeoirí i measc fheachtas na Gaeilge. So, sa lá atá inniu i mbarúil s'agatsa cén cineál acht atá de dhíth agus cé mhéid ullmhúcháin atá déanta cheana féin ar an ábhar sin? Bhuel, bhuel sílim go, go bhfuil cúpla, cúpla taobhanna den streachailt cúis na Gaeilge. taobh amháin, caithfidh duine a bheith ag déanamh rudaí fá choinne an Ghaeilge, gan aon you know taca ón stáit, gan aon taca ó rialtas ar chor ar bith nó údarás ar chor ar bith ach a lean ar aghaidh mar a bhíonn daoine sa cheantar ar fud na Tuaisceart agus ar fud an tír uilig. Agus tá a lán taobhanna den sort of taobh sin. Ar an taobh eile, caithfimid a bheith ag lean ar aghaidh ar chearta daoine. Tá cearta ann. Tá muid ag lorg rights centred society nó anois nuair a bheidh Éire Aontaithe, nuair a bheidh an Phoblacht, ar an ar an oile oileán uilig caithfimid a bheith a lean ar aghaidh le achan achan duine sort of cinnte faoi a cearta. So tá cearta ag Gaeilgeoirí. Tá tá cearta ag Gaeilgeoirí má má gí orainn a bheith ag you know ag ag in ár in ár saol féin ag ag dhéanamh gnó faoi faoi Ghaeilge. é a labhairt nó ag éisteacht nó a léamh nó achan, achan, achan slí den saol. So caithfidh Acht na Gaeilge uh, ag croí an Act sin caithfidh a bheith ann uh, cearta Gaeilgeoirí. Níl sin ag cur isteach ar cearta daoine eile nó daoine a bhfuil sásta lean ar aghaidh i mBéarla. Sin, sin, sin maith go leor, tá cearta ag na daoine, na daoine fosta ach ag, ag, ag croí an rud beidh, beidh cearta Gaeilgeoirí ann agus caithfimid structúr a chur, a chur síos fosta mar, mar choimisiún mar shampla agus tá, tá Seán Uí Chuirreáin a dhéanamh lán, obair tábhachtach agus obair go han mhaith, chun a scrutinise mar a deirtear nó implement nó a bheith ag amharc ar ar na rudaí. So legislative rights ar an ar an ar an lámh amháin agus structure nó commission nó daoine eile a bheith a bheith le cumhacht é a chur i gceart. Tá ceart agat. rud faoi chearta, aon rud faoi achan rud, ach is Gaeilgeoirí iad agus tá beirt teanga, you know, Gaeilge agus agus agus Béarla. Sin realpolitik mar a dúirt tú. Ó go ndéana, agus sin agus mar mar a dúirt tú, you know, tá súil agam go bhfuil go bhfuil daoine go bhfuil scaifte mór amach ag an rally sin ach sílim go bhfuil fhios ag na Gaeilgeoirí go gcaithfidh siad a lean ar aghaidh. Nuair a bhíonn daoine ag léamh faoi Máire Mac an Bhaird, Tá fhios go bhfuil daoine ansin leis na póilíní, leis na institiúidí, leis na status quo agus tá siad ag dhéanamh a dhícheall a chur an Ghaeilge amach. Ach níl seans ar bith aige nó acu é a dhéanamh. Gerry go raibh míle míle maith agat agus just fá choinne focal scoir beag tá sé soiléir a fheiceáil go bhfuil grá mór agat don teanga b'fhéidir uainn a chur síos ar do taithí i nGaeilge agus cá háit a bhfuair tú do chuid Gaeilge agus cá háit a bhfuair tú do inspioráid agus de chéad ranganna. Bhuel, níl, tá mo Ghaeilge go han-dona agus níl seans ar bith agamsa dul go, you know, ranganna le tamall fada anois. Ach fuair mé giota beag le Christian Brother darbh ainm Beausang, Brother Beau, agus chuaigh mé go dtí an Ghaeltacht i dTír Chonaill nuair a bhí mé i mo I mo stócach i mo óga agus fuair mé giota beag eile i gcampa Cheis Fada nuair a bhí mé ansin ach ba mhaith liom a bheith níos fearr tá mé sort of bhuel, tá náire ormsa nuair a bhímid ag caint faoi rudaí technical agus rudaí eile mar sin, níl na focail agamsa. So, más féidir liom ábalta a labhairt even giota beag i nGaeilge, is féidir le éinne. Go raibh míle maith agat. Go raibh míle. Ádh mór. Ok. Go n-éirí an t-ádh leat. Agus a Mháirtín.